kose uh, fitness ya atsogoleri it's an issue nanenanso kale pano it's an, and i want him to understand kuti asatseke pakamwa anthu chifukwa chonena kuti ali ndi platform yoti akhoza kukatilankhula umatani ndiye kuti ife tisanene he wants to be president of this country therefore he must be subjected to scrutiny and his major weakness among the many weaknesses is that he, he is not fit

You let him, let him or her sleep, rest, akadzuka 9 o'clock, 10 o'clock, mwapatsa tea, mwapatsa chakudya, asamba, mwapatsa chakudya, akhala pa khonde, agona pa, pa khuta, timati chani kodi mtu- mwa- Kulagona. Okola- okolagona, basi chicha- chicha zazingani pene. Poko poko ana inu, ife timatere, timatere, iwe upanga zolakwa, chani chani, basi, ndi mmene amakhalira agogo. Simadzutsa mamawa kuti azikagwira ntchito azikapanga launch ma manifesto kapena azipita ku munda kapena azipita ku ofesi kapena azipita kuti kulikonse sizimatheka so that's why he didn't go he's not fit later on anabwera pa msonkhano chimodzimodzi so zonena kuti it was a security issue nde anabwereranji if it was a security issue one other thing that i need to say is uh, anthu a dpp asamaone ngati amalawi ndi anthu opusa ali free kukamba chilichonse chimene akhoza kukamba koma azalemekeza amalawi Azalemekeza akhoza kunena kuti ena akunena kuti ayi ife tilibe chifukwa pitani tikavotera yemweyo olo atakhala kuti ali pa pa pa pa pa stretcher ife tikavotera yemweyo that's fine that's, that's what they, they want but what about the majority ifeyo wanena kuti i'm not saying nobody is going to vote for them, peter mutharika other people are going to vote for him but it's not right because munthuyo tikumupweteka sayenera kukhala kuti azigwira ntchito zolimba naona wina analemba comment azinena kuti ah Peter mutharika although he is old koma he was very articulate analankhula zinthu zambiri mbiri i was laughing because even agogo kumudzi amakhala articulate tu if there is something that doesn't get weak ni pakamwa agogo kuti mucheze nawo akulankhulani the whole day kenako akagona akupatsani malangizo akutani akuta it doesn't mean kuti ma- magogo salankhula kapena sama samava but iwo aja nagogo that's why he can't hear not that ndiwanena it's true he can't hear he can't walk that's why he was unable to, to, to, to disembage mgalimoto kuti apite pa tsanja yomangamanga it's because he's old he, he didn't feel like, like doing it ose aja pamene paja amaoneka kuti sali comfortable Amaoneka ngati kuti anthu awa sali comfortable akuopa kuti something going to happen maybe he's going to fall down maybe akapanga chani maybe he's going to say i'm tired i want to sit down and it- that is an embarrassment to the electorate because the electorate is is like fulfilling what i'm saying kuti munthu uja ngokalamba tikabwera kunkhani ya manifesto substantive issues mu manifesto mkuwerenga kwanga

We know kuti mcp has been building manyumba ama security organizations the army mdf uh, police ka ku, ku, ku, ku, ku prison i think even immigration right Yes. even immigration akuwamangira manyumba what does the dpp say how do we counter this ndetenene kuti timanga manyumba ama civil servants onse Is that really possible kumanga nyumba ya ma civil servants onse. Do you know how many people mu- mu civil service? Yo aja nyumba adibe adamanga buli adamangira mu nyumba ndani. Sazi wamanga nyumba komo. All they did is simply buy the houses that Kamuzu built. Including Peter Mutharika himself, bought a cheap house, ya ya Malawi Housing, imene amakhala amakhala kuno akabwera ku Blantyre. He bought house that was built by, by, by former governments. Them as DPP have never built anything in this country. All they did is just to come back and, and ransack everything that, that, that Kamuzu built. Today azinamiza anthu kuti ayi ife timanga nyumba nyumba ziti zoona mungamange nyumba ya masivo masivo servants alipo angati ali kuti amakhala kuti And who told them kuti civil servants amangiridwe manyumba? Akanena kuti kapena tifuna tiwonjezere manyumba a aphunzitsi maybe it makes sense. Apart from security ife tizaonjeza a aphunzitsi kaya another you know, profession kaya ogwira ntchito kuchipatala tizaonjeza ma- tizamanga manyumba 400 ogwira ntchito kuchipatala zikanaveka. Why? They want to do better apange adutse MCP which is laughable. It's, it's, it's fantasy. Ali na zambirimbiri zoti ukamaziona zoti za fantasy zenizeni. Constituency Development Fund. Ah, mcp is saying 500 million right from 250 chakwera anaitenga kutali uko And they are realistic a mcp 500 itha kutheka

zipatala simuzafuna ndalama za mankhwala Mafuta. mafuta o- o- oti anthu azi- aziyendera magalimoto simudzagula ndalama zake zizachokera kuti again kungopanga times Kungo- what a lazy way of ulembera manifesto ati amagalasi ndo amalemba ati ndo amalemba amagalasi he's lazy He's, he's, he's, he's a lazy person. He didn't even think there's no need. Anangopita ku MCP manifesto pa pa pa pa titenge ichi ichi ichi ichi ichi. tingopanga times times kachani kaya ukuluku U- u- which is crookedness. It's crookedness. There's no originality. Ma- Mbodza. It's a fantasy. Uh, mastori amene anthu amauza ana ana kuti agone. otherwise the reality is their manifesto is, is nonsensical palibe chimene chingachitike ni mabodza okhaokha Amalawi asamvere zimenezo mwina ndiyimire pompa ndipatse mwayi anzanga alankhulekonso a Mvula tinayamba nkhani kuti a Mutharika sanapezeke ku launch komanso pa Njamba anali mgalimoto tisanapite ku manifesto uh, muyamba pomwe mutani Uh, ine ndiyambe uh, pamenepopo koma ndikanakondwera kuti mwinanso ndibwerere pang'ono kumene anayambira George uh, ndinadandaula kuti pa tsiku limeneli uh, chinthu chimodzi chimene achilankhula kwambiri ndi programu inoyo programu general kuti this programu ino amati amanyoza amati chipatso kwa a Mutharika Ah, ndinadabwa kwambiri chifukwa choti anaonesa kuti ah, ah, a Mutharika ndi amangawa kwambiri Eh, amangawa kwambiri mangawa ndithu mtima woyipa if there is a person out of the 22 presidential candidates amene ali ndi mtima woyipisisa I rate a Mutharika as one of them. because its very trivial mm. amapanga zinthu zopanda ntchito mm. uh, ntchito imene akufuna iyi is a public appointment imene vanthu amavota kuli macandidate 22 mm -hmm. pamene ntchito imene amaivota ndiye kuti anthu aja amadusa uh, in a same process ya interview yoti anthu awaziwe know, our, know your candidates muzidziwa kuti anthu akamapita kukavota azivota akuziwa munthu amene akumvotera as a person as a person munthu ngati munthu akumuziwa and i will repeat this for anzanga ozindikira ophunzira aku ah, aku dpp eh, a job iliyonse imakhala ndi mbali ziwiri pamakhala job description zimene munthu azachite ntchito iyi ya upresident iyi ndiye job description zochita and ilinso ndi malevels amene amayembekezera levels of energy levels of kuzindikira levels of chakuti chakuti chakuti description yake ya ntchito imene so ti- ndi timayang'anayo timati person specification kodi munthu amene angakwanise kugwira ntchito imeneyi ndi ndani Ndiye ziwirizi ziyenera kupanga match. Pakhale ntchito job description then there is timati person specification. Yes. Munthu uyu ah, ndi ndani amene angakwanitse kugwira ntchito. So in doing that ndi kuti anthu mumakhala pokuunguza kuti kodi awa Mutharikawa ali ndi zaka zingati pano. Ali ndi ngakhale ali ndi zaka 87 ali ndi mphamvu yokwanira yokwera alipo anthu ena amene ali 87 amene akuthamangabe awapanga zinthu Museveni for example Yes, Mu eh. seveni uona kuti akuyenda mwa mphamvu Amayenda pansi, yes eh. akuyenda mwa mphamvu akutani akupanga although he is quite old so the age discussion is not an issue because you're saying ngakhale awa akula koma this man hii, tikhoza kuta- kutamanga naye akaseka naye social akaseka ndani zina zina so we, we, we, tikupanga analysis sitisiya out of 22 people amene akufuna upresident ine ndikuonapo kuti a Mutharika ndi mmodzi wa anthu amene mtu- mtima wawo ndi mutu wawo amakonda kwambiri ku samafuna kuti munthu wina alankhule za iwowo na ntchito inja public musakane si ntchito yense ya dpp iyayi okhayayi iyayi iyayi kapena kunyumba kwawo akazakhala kuti eh, a- a- anthu awasankha adzakhala president wa tonsefe Yes. ndi adza- asatiseke pakamwa yes asatiopseze asati i want to say this for the last time a Mutharika asatiopseze ananena kuti pa 17 Mu- mu- muonana 17 No. years. akamayankhula za revenge Eh, ife akationonga chifukwa chati Eh, because chimene chifukwa chati choti munthu zimene amapanga- akati uonana ndife amakola tiona nanga aopseza bwanji Eh, akazawina good luck to him azapanga azapanga embrace yes yes Eh, sikuti munthu anganene kuti ndi- ndi- intimidation eh? kulankhula kumene uja kumakhala intimidation That's why Malawi should not vote for him. Because he's coming for revenge. kuti apange intimidate anthu kuti mwina atolankhani muziopa Ha. ife pano takhala tikupanga analysis aziopa kuti "Ih, akuti tikazapanga choncho Mutharika aja Tibise kuti ndi akulu. Kuti akulu tizi praise wo- tizipanga praise and worship ya Mutharika Ah, tizi tiziti chanja ya zimenezo sitichitatu

Apeza m'game mene. ndafuna ziopseza pano Ine sangandiopseze.
Anandipeza.
Anandi. Akopyeza ndilipo kale. Azofa ndikunena kuti ndi kumene aliko. Ndikuwauza kuti ineyo anandipeza mundale. Tikanena pa seniority ine anandipeza. Ndinali ndi akulu awo ndinaphunzitsa akulu awo kuti akhale president. abingu Abingu.

kupita nawo the following day You uh, drove him to I Sanjika. drove him Sanjika. Ana- anakumana ndi a Muluzi kumene kuja kuti ayi ndifuna ndithetse chipani changa ndiye kuti ayi mtenge mnyamatayu muthandizane kuthetsa chipanicho kunena ilo eh
lero lero

Eh, so basi kuchoka paja mmawa mwache ndapita ndi malemu dumbo lemani akati mbwere ndi lemani ndapita soka kumana ndi a Muluzi kumene kuja zifensi ikanapempha ma- abingu iya ine zanu sindili bwino ndimafuna kuti mundithandizeko aka aka ntchito mpaka tinachotsa profesa njora

sindimafuna so ndikunena kuti sanabwere ku ndinadabwa kwambiri kuti sanapite ku manifesto launch because manifesto ndi chimene iweyo ngati presidential candidate umachitenga kuka kukauza amalawi kuti ine ndikufuna mundisankhe zimene ndakonza thumba langa ndilero ndimasule thumba la tambe manifesto yanga ndi iyi umalankhula ndi pakamwa pako because sungapo sungakafunsire ntchito potuma munthu kuti ayi azikandiyankhira mafunso ine ndikangokhala pa ndikangokhala pa ntchito no you go in person and present yourself before malawians kuti manifesto yanga ndi iyi Oya, manifesto yanga ndi iyi ndi timu yanga ndi izi Ah, so you've got to own it You must show ownership of the manifesto kuti ichi ndi chinthu chako. By absconding or abde- abdicating that responsibility kumpasa Jane Ansah, Dr. Jane Ansah ndi kulakwisa. Even ngakhale iwowa uh, Dr. Jane Ansah kuvomera that responsibility is wrong because in our constitution vice president amakhala assistant Samakhala ndi eh, tinganene kuti ntchito yonena kuti iyeyo ah, alibe power to ma- kuyendetsa boma yekha koma akhoza kutumidwa kapangenechi kapangenechi kapangenechi so munthu wotumidwa sangakayimirire kuti ine ndine president lero sizingatheke Ah, so that in my opinion chinali kusakhala bwinobwino kusabwera Pa manifesto launch ya pa Njamba apa kujaso ndikulakwa kwambiri the excuse was too flimsy. Kusatsika galimoto Kusatsika pa Njamba. galimoto Mm.
ndi chinthu chochititsa manyazi and it was strange again kuti munthu amene anali inspector general of police ndiye pakamwa pake pamatuluka mawu omwewo mugapo talakhalamo A apm anakhalamo ndi a police a ku Malawi a he is being guarded fully every day ndi security ya ku Malawi a police a ku Malawi a PMF a police ndi amene amawagada so he cannot claim insecurity. He cannot and uh, unless he is passing a vote of no confidence on the security detail yawo uh, so chimene chija chinali uh, it was very unpresidential kuti munthu ulankhule kuti ine eh, ndalephera kusika chifukwa choti eh, security mona yoti chonje ali ndi intelligence yanji does dpp run a parallel intelligence we have one intelligence in this country ndi a NIS komanso ina ndi anzathu apolice amaziwa or a army so there is no other person uh, who can run an intelligence outfit uh, kuziwa kuti kulankhula zimenezo akwisazo iwowo mukhalidwe wawo wonena kuti you cannot hear- say it, uh, intelligence nde mukatenga kuti information ya intelligence imakalowa pati mukaigwiritsa ntchito why didn't you report to police kuti apolisi aja abwere azapange deal ndi nkhani nanga tsopano nanga ngati akuopa choncho nanga akapanga kampeni ku mzimba apita ku mangochi apita ku lilongwe apita ku chikwawa nanga kumene koko ndi mo- more remote areas ndi nanga ndi azithawa aziwaopseza kuti kuti paudala uku eh, ndi ngakhale bakiri muluzi tv kumvera ero kwa tv station kuti ayi eh, ati kumene kunali paudala nanga zimenezo zoti munthu ungamvere munthu wabwinobwino ungamvere nde ndiye atazikuopseza kulikonsetu eh, azikuopseza kulikonse awafunsa za ulendo amuluzaja ulendo amuluzaja amauzidwa wa- ati kumene mupitako kwabwera anthu ndi ku border district musapite ayi akaku akakupangani chiwembu abwera ambiri mbiri asoja aku aku aku Muluzi wapita not with in, enhanced security but the same normal security imene Mabodza.
Yeah, somwe bodza zoti mabodza opanda ntchito so kumbali yoyamba iyi, i think aonesa kuti nzoona sali ready to be president and eh, nzoona kuti mwina zinthu zimene zimalankhulidwa about his age ndi kukula ndi physical inability physical inability kusatha kukwera masitepe kusatha kupanga zakuti koma with eh, agility bwinobwino kuzipanga mosavutika zinali zinthu zosafa And nzoona kuti it is wrong kuti Magalasi akawerenge manifesto ya ya DPP representing uh, President Mutharika because that manifesto is what Mutharika and his team are doing. And Magalasi has no position mm. for my knowledge. Mm. Yet mwina angamtume iyeyo kuti awerenge manifesto that's why amazikandakanda kulankhula zina zache amalankhula zimafika zoona koma amalephera kuzipanga justify mwina round yoyamba imene mwatifunsapo tikhale choncho koma mwina za manifesto tiyankhule round yachiwiri sichoncho i hope Yeah, so tipange choncho Ah, Mr Mpeka Sambo muyambira pati
pachichewa pali mwambi amati yomitha sayitanira
ng'ombe yomitha yomitha sayitanira

ndikutanthauza chani Eh, ine ndamenyako mpira mgalaundi muja muli wedi inayake timati dummy kukhala ngati ukupita uku kufuna upite uko defender uja amazapita uko umapanga create njira dummy what DPP is doing akufuna kuwadyetsa njomba aMalawi zimene akupanga a DPP panopa akufuna kuwadyetsa njomba aMalawi ndipo njomba yake ndiyoopsa yoti anthu mwina kumudziku sangatha kuidziwayo koma mukayang'anitsitsa kuchokera pamene kuchokera cha mu Novembala Okutobala chaka chathachi ma signs a zimene akufuna kuchita ndi zimene zikuyenda m'mitu mwawo chauta akumayesetsa kuti zituluke anthu adziwe ndipo chimene akufuna kupanga a DPP anachitulutsa kumene kuja ndi olemekezeka Chihana ku Njamba kuja ndikufuna mmalawi aliyense amene anamvetsera zimene zija akumbukire mawu amene achihana anayankhula mmene amadzutsa mai jane ansah ananena kuti inu amene mudzakhale president of this republic kunena a Jane Ansah ena amati anangolakwitsa pakamwa pa mchere apo. Yeah.
sanakanepo Honorable Chihana is an experienced politician. Achihana ndithu sanayambe lero ndale abambo ake. Amadziwa chimene amayankhula. Ndipo sikuti anangolakwitsa sona. Ngati sa- ngati analakwitsa ndi mulungu anapangitsa kuti zimene anayankhula zituluke penepo pakamwapo chifukwa zimenezo ndi zimene a dpp akupanga thats the script ya dpp chifukwa nchiyani anthu akamanena kuti ife tikunyoza mutharika nkhani imene sitimafuna kamba koma ndakakamizika vuto lalikulu ndi lakuti a mutharika is still living in ali, ali kumbuyo anatsalira ali kumbuyo you can't shut up a generation like ours you cannot shut up this generation you can't generation yathu ya leroyi you can't that's why every minute mukangoti mwatulukamo mgalimoto mukapereka mapepala mwasempha pamene anadutsa akabambe mwasempha pamene anadutsa mai joyce banda mwasempha inuyo nkukadutsa kumene kumadutsa anthu aulumali this generation will notice very quickly mwandimvetsetsa mm -hmm. and tiyamba kupanga translate kuti a Mutharika sanadutse pa masitepesi, adutsa pamene pamadutsa anthu aulumali. M'manyumba m'dziko munomo, manyumba akuluakulu, maofesi, amayika kuti apa okwera, po, poyenda anthu amene angathe kukwera masitepesi, apa poyenda anthu aulumali. Mwandimvetsa kaya? Kungosemphanitsa kuti presidential aspirant sanadutse pa masitepesi, wakadutsa pamene pa- pa- anayikira kuti azi- azidutsa anthu aulumali. This generation will notice. This generation will also notice kuti mwasempha protocol mukuyamba kulankhula kulalata kutani kenaka nkumadzapanga salute amayi akunyumba kwanu pakati pa speech yanu this generation will notice and will ask questions if you won't answer we will translate it That's this generation. This generation is much more faster ndiyoganiza mwamsanga kuposa mwina generation yanu ndi chifukwa chake instead of fighting this generation dr chakwera is embracing this generation kutenga young running mate kupanga promise kuti nditenga ana a- achinyamata folo osafika za- zaka 35 ngati nduna zanga nkutenga panopo mutati mucheke uh, mwina almost three quarters of his cabinet ndachinyamata kokha that's understanding kumeneko ndiye kumvetsetsa mmene dziko linolo likuyendera Mwandimvetsa? Chiwerengero cha dziko lino ambiri ndi achinyamata. There is no way, ndizosatheka kuti anthu a dpp they can present Peter Mutharika to this generation and expect us not to, not to embrace it. Never. Osatheka. Zija amanena George kuti ndi chibwana kwambiri. Kungowaona akuyimirira paja anthunso wa akuyimirira mupange read anthu amene zimene zimachitika kunsanja kuja do you know every time professor peter mutharika comes out anthu amakhala ndi nkhawa mukudziwa kuti even mkati mwawo momwemo anthu akumakhala ndi nkhawa politics is about perception mukundimva kaya politics is about perception chimene tikuona ndi chani perception you cannot twist these things olo mutafuna kuti mupange explain bwanji and the tragedy is every time you bring out professor peter mutharika you are losing ground why It is in our dna, it is in our nature as Malawians, it is it's so deeply embedded in our tradition. Chi- chi- Chinthu chimenechi chinazika kwambiri mu mizu ya chikhalidwe chathu, mizu ya kamvetsetsedwe kameneka ka. How do we treat anthu achikulire? Mwanimvetsetsa kani? How do we treat anthu achikulire? pali script imene inalembedwa kale pa chikhalidwe chathu ngati mdziko munomo there is no way I can tell agogo anga kuti kalimeni sizingatheke mwandimvetsetsa there is no way I can tell agogo anga kuti ndiberekereni mwana mtunda wautali osatheka olo inuyo kuti mukuyenda nda- nda- nda- nda apongozi anu kana ndagogo anu achikulire simunganyamulitse chikwama inuyo basi kumayenda kwacha kwacha kwacha anthu anena kuti aa acherekwa why its ndi khali- chikhalidwe chathu mukunimvetsa kani so Excuse me. so if ngati akufuna kuti atiopseze chifukwa cha zimene ifeyo timakhulupirira ngati mtundu wa anthu Ngati afuna kutiwopseza kuti tisayankhule zimene tikuona, ngati afuna kutiwopseza kuti tisauze anthu ena amene alibe mpata woona zimenezozo, ifeyo tisawauze, kuti apange ziganizo, pachingereza amati informed decision, because the tragedy is, When professor atati Professor Peter Mutharika asankhidwa kukhala mtsogoleri sakhala mtsogoleri wa DPP akhala mtsogo president wa dziko lino including aliyense amene sanavotere mukundimvetsetsa including iso anthu amene sapanga za ndale mwandimvetsa so

because the jo ikanakhala kuti ntchitoyo ndi yawo sibwezi aku akunkana panga kampeni ikanakhala kuti ntchitoyo akhoza kudzipatsa wokha sibwezi aku aku aku akumapita kuma kuma kuma kumakapereka uh, ma, ma nomination papers si yawo ntchito imene akufuna ndi ntchito ya dziko lino and as malawians we have the right one of the rights that is enshrined in our constitution Umodzi mwa maufulu amene tili nawo ndi woyankhula za kukhosi kwathu as long as we are not lying because it is true Peter Mutharika is old it is true it is also true that uh, uh, uh, a Peter Mutharika anayankhula speech yawo anasemphetsa it is true it is true kuti a Peter Mutharika mmene amayankhula anaiwala kumene kuma amakapangira launch manifesto yawo kuti kodi ndi ku Mount Soche kapena ku, kuchani anaiwala zimenezozo it is true it is true kuti a Peter Mutharika mu speech yawo anatchula kuti chisankho chidzachitika pa 14 September kuchita kubwereza kawiri it is true we have to question those things

but we'll, we'll meet there but in this generation in our lifetime we will not stop talking about things that are disturbing uh, or scaring the kind of life or the kind of uh, world that we want it's not fair it's not right it's not fair secondly aliyense akamafunsira ntchito amafunsa anthu kuti inu mudapanga kuma interviews anthu kwambiri mmati reference yanu ili kuti sichoncho kodi reference yanu akasakula munagwirako ntchito kuti imeneyi kodi kumene ntchito iyi. mukuyifuna ntchito iyi kodi ntchito ya udindo imene ya- ya- yotsogolera bungwe munakhalako kuti ndiye amanena kuti "Ah, ine mwina ndinali head of chakuti chakuti uh, one of the biggest uh, uh, uh, one of the biggest uh, uh, uh, tv stations or radio stations you understand ndinakhalako chakuti chakuti Now, and then this is what i know about this job you understand amati tatipatsani majina anu muyikenso referee pamenepo aja ofuna- ofunsira ntchito aja amayimba foni kumene kuja kodi awa khalidwe lawo ndilotani ndiye ati awa palibe mwandimvetsa kani mukuti pano chimodzimodzi izizi we need to look back kodi awa ali mtsogoleri wa dziko lino ankatani mwandimvetsa kani ndipo chinthu chimodzi chochi chimene chinandiseketsa kwambiri mmene amapanga launch manifesto yawo akamba kuti adzabweretsanso Power Market Limited
makampani azabwereranso ku Blantyre makampani adzachokanso ku Lilongwe kubwera Blantyre makampani aboma makampani aboma tsiku loyamba tsiku loyambirira ndinamva chisoni chachikulu kuti koma zoona mwa zinthu zonse zimene a peter mutharika ndi gulu lawo angakumbu- angafuna kumbu- kuti akumbutsa amalawi ndi majenereta chifukwa majenereta amabako ama, ama, ama, ama, amabako mafuta aja is it 5 million liters 5 million liters inabedwa ndi majenereta amene anabwera kunoko ndi power market limited amati ku- ku- adadzaunjika 20 kuno mwina amalira 6 kapena 7 okha mwandimvetsa kale koma mafuta ndero al- allocation chimodzimodzi zija ankakamba malemu chilima kuti mwaba mafuta a 4 is it 400 billion anakamba pansanja ankati kuzomba pa ngati amalawi akukumbukira kuzomba pa njamba anayankhula achilima kuti mwaba mafuta mafuta aja amabedwa ku dzima generator dzimene zinabwera kunoko ndi migwirizano imene adakapanga a power market limited mmalo mokonza kapichira kwinako itakokoloka mmalo mokonza kupanga, kupanga service magetsi ma machine amagetsi mukundimvetsa kaya mmalo momaonjezera magetsi kupanga interconnection ndi mozambique Iwo aja amakapanga zimenezo kuika njira zofuna kuti adzibera ndalama nde akunena kuti afuna adzapangenso zimene zija. Zimene zijatu n'chimodzimodzi kuti tikabweranso sakuti adzabwezetsa US? Adzabwezetsa US eti? Nde kuti ma alubinonso tikonzekere kuti adziphedwanso. That's what it means. Ma alubinonso tikonzekere kuti adziphedwanso. Tikonzekerenso kuti misewu yozira ija iyambanso. that's what it means because s- s- ine sindingabwera ku nyumba kwanu kapena ndikwatire mwana wanu mwana wanu uja ndikhale naye ndikhale naye eh, zaka 5 10 osabereka kenaka mwana wanu uja awa ndasiya nde basi ndidzabwerenso ndifuna ndinkwatirewe chindilimbisa mtima nchani chikulimbisani mtima nchani kuti awabereka tsopano Ndili ndi chitsanzo chimodzi chimene Amalawi ambiri sadzachiiwala, mwina achikumbukira msanga, nkhani ya manyumba a ma civil servants. Dpp promised Malawians kuti they would build 10,000 and coincidentally ndi figure yake ndi yomweyo, 10,000 houses za chitetezo m'dziko muno analonjeza, koma sanamange ndi nyumba ndi imodzi yomwe mpaka na term yawo itatha.

Iwo akuti adzamangira manyumba ma civil servants 150,000 koma adakanika just barely 5 years ago adakanika kumanga manyumba 10,000 kwacha 10,000 nde akamange manyumba anthu 150,000 nzika ndikunena kuti kodi ndiye kuti chikuchitika ndi chani what is happening ndi zodabwitsa ndi zopangitsa mantha komanso ndi zoseketsa kuti why has dpp decided to go through this route apangiranji zoti alowere njira imeneyi chifukwa zonse zikuchitikazi ife tinkaloseratu pano mukumbukira amvula adanena kuti komatu izi akuchitawazi alakwitsa ndipo adadzapanga hinch kwambiri, adadza, adadza, adadza, nkhani imeneyi idafika pachimake atanena kuti adapanga kafukufuku kuti kodi chatipangitsa kuti tituluke m'boma ndi chani, koma none of the results has been resolved, sanasinthe kena kalikonse pa chimene a dpp ali. Mukaonetsetsa akumati akaima amakhala ngati agawana kuti lero inu mutukwane a mbc mawa i, i, kapena inu mukatukwane a mbc inu mukatukwane a secretary general inu mukatukwane ndani inu mukatukwane ndani pa zonse zimene achita zija mukaonetsetsa palibe chi- china chake chachilendo chimene chabwera chanyuwani is there anything new that you have seen No. nothing Anzawo awa akukamba zoti poti tamaliza kupanga makampani, malamulo ake tapanga komanso tatsekulaso mdc nkutsekula kampani ina ndiye kuti amenewa ndi amene adziyang'anirano zacha za migodi. Ndalama zonse msika wake ukhala uti? Miyala yonse msika wake ukhala uti tsopano? After 61 years. Dpp ruled this country for 14 years. 14 years imeneyo chimene timamva za miyala ndi masampo. kayelekera ndi uja adayamba mpakana kukatha ndalama osaoneka pezi davide lero ndimafuna ndiakumbutse amalawi mayi joyce banda anapanga interview ndi mtolankhani wina wandimvetsaka adakambako nkhani zokhudzana ndi ndalama kuti wina wake amalandira ndalama za dziko lino kunja
okay mwandimvesa kale si ine ndipo mai joyce banda nkhani imene adakamba i think ndo- adachita adafotokoza bwinobwino kuti sindidziwa kuti ndalamazo zimakapezeka m'manja mwa iyeyo chifukwa chani koma nzochoka ku malawi kuno zimene zimayenera kumakhala ndi amalawi aliyese afufuze interview ya mai Joyce Banda mukamva chilungamo pamenepo pomalizira ndofuna ndinene kuti kolingana ndi nthawi imene tikudutsamoyi chisankho ndi kadziwa mwini mkhuto wa fulu chifukwa m'kabokosi kaja aliyese amakakhala yekha nkabokosi kaja aliyense mmene muja amakakhala yekha ndiye tikakalowa mmene muja tikakumbukire kuti manifesto ya dpp sananene kuti zinthu zidzatsika mtengo ayi anena kuti adzabwezeretsa zonse zimene amachita kuphatikizapo kubwezeretsa makampani kubwera kutani Chimene saaiwala kutchula, zimene aiwala kutchula ndi kuzira misewu, malubino kuphedwa. Ah, zimenezo sanafuna kunena da, sanganene chifukwanso mmene ankalowa boma sanatiuzenso kuti adzazira maujeni adzidzapha malubino kapena munthawi yawo malubino adzaphedwa sadanene apanso sangafotokoze koma mudziwe zimenezo namba 2 mukumbukire ndipo mawu amene aja sanalakwitsa a chihana sanalakwitsa mudziwe kuti mayi jane ansa amene adapangitsa dziko linolo kuti tiwononge ndalama zankhaninkhani kutenga tipex nkumapaka pa chisankho chathu chimene timapanga ifeyo akuti amenewo ndi amene adzakhale mtsogoleri wa dziko lino atati apambana Mayi Jane Ansah anakamba ndipo tisatengerenso kuti analakwitsa aa ngati nkulakwitsa ndiye kuti chauta amafuna kuti atulutse chilungamo chimene akubisa mu zonse zimene akuchitazi chifukwa izi zisizoona pomalizira penipeni ine makolo anga ali moyo ndataya makolo kholo limodzi sindidakhaleko ndi ganizo lina lililonse lotukwana munthu wamkulu kuposa ine koma funa ndimangofuna ndiakumbutse kuti izi tikukamba chifukwa chakuti it's a conversation that is happening because of your own decision to come and stand again ndipo sitikukuletsani kuima ngati ife sitikukuletsani kuima inunso musatiletse kukamba mukadasankha kuti simufuna kuima mukadasankha kuti mufuna kupumula sitikadakamba bwezi tikumangopereka reference ngati mmene timakambira za muluzi mwandimvetsa tikukamba za muluzi za mai joyce banda kuti munthawi yawo amagawa ng'ombe munthawi yawo munachitika kashigeti munthawi yawo munachitika chani we are making reference because they have decided to come before us nkupempha ntchito nde ngati a mutharika mukupempha ntchito at 87 years of age ngati pa msinkhu umenewo mukumalephera kukumbukira kumene manifesto yanu yomwe manifesto yanu yomwe kumene makachitika mwayiwala ifeyo tikamba kuti ah a Mutharika anayiwala kumene kumachitika manifesto ife tikamba kuti a Mutharika poyankhula anangoyamba kuyamba kutukwana program ya Timvetse kenaka patatha 5 minutes adzayambano kupatsa ulemu akazi wawo kodi cho, cho, kupatsa ulemu akazi wawo nkuyambira ndi, ndi salutation nkuyamba kutukwana mbc Chida chida chida na sokona cha. Sisi salutation. Network yatha. Manifesto ndi zimenezo tikamba ndithu. Ndipo kaya mutiopsa. Kaya mutani. Zapa 17 September akudziwa ni Mulungu. Pa 17 September. Kuti adzakhala ndi mphamvu zoyankhula nzake ndani. kapena adzakhale ndi mphamvu ndi uti akudziwa ndi mulungu ndi amalawi amalawi akudziwa koma kuti chiganizo chawo lero sichidayikidwe pamodzi koma za pa 17 september akudziwa ndi mulungu mwina ine sindidzakhalako mwinanso iwo amene akutopseza ife nkutheka kuti sangadzakhaleko. Uh, Mr. Kasakula, munalowamo mu manifesto komabe mwina ndikupatsani ka 4-5 minutes mungotsendera.
Ine m'manifesto ndinalowamo kale, ndakamba kale nkhani za m'manifesto kuti manifesto ija angochita summarize uh, manifesto ya anzawo so mulibe originality zonse zimene apanga promise is fantasy zongolota and i'm surprised kuti amapanga zimenezi ndi a Magalasi a person that i respect masiku amenewo amapanga head MEJN MEJN ndimene timayipanga respect nkhani za chuma mdziko muno masiku amenewo imachita ma analysis, budget ija yatuluka, amapanga ma analysis a MEJN nkutigawira gawira tinthu pamene tili tikuthamanga thamanga ngati atolankhani. There is it's a disappointment. Chimene ndimafuna kuti ndimalizire ineyo nchonena kuti zichita kwamba uh, uh, Kevin zicha za am- am- am- a Mutharika. A Mutharika is not fit to govern. This I repeat. Ndipo sinditopayi. Ah, amakamba zoopseza ena amantumizira mameseji ah, ondiopseza iwe usiye iwe usiye ukamba za Mutharika sindingasiye ukamba za Mutharika as long as akufuna kukhala president wa dziko lino iwonso adziwe kuti kulibe lamulo limene limaletsa mbc kapena anthu kubwera pa mbc kapena lero dg ukamba za, za munthu uza amalawi zimene ndikuganiza pa ufulu wanga ndiye sindingasiye as long as iwo afuna kukhala president Besides that ndinakalembetsa ndine voter ndiye inenso ndikavota pa 16 September ndiye sindingasiye kukamba za iwowo. Nkhani ndi yakuti a Mutharika is not fit to govern. Simple. Inde anthu ena akuluakulu amakhala kuti mphamvu zidakalipo, iwo aja mphamvu zidatha, thupi lawo silikuvomera. nchifukwa chake samapita ku mount sochi kukapanga lonchi mtima ukufuna koma thupi silikuvomera anzawo ngati a Museveni ndi, ndi akulunso koma timaona kuti munthu uyu ngwamphamvu auyendayenda akanakhala ngati a Museveni mwina people would have said ah koma kuti uyu ukukamba zimenezi ah, munthu uyu ali bwinobwino auyenda authamangathamanga energy ilipobe give him a chance Iwo aja energy zero that's why amakanika kutsika galimoto kuti akhale pa tsanja pamene akonzera that's why amakanika kudzuka mam'mawa kuti apite ku mount sochi ukapanga launch manifesto therefore sali fiti kukhala president wa dziko lino and this is not personal sikuti ineno ndilibe ulemu kapena kuti chani ayi koma chilungamo chake because sali fiti ayamba panopa upanga delegate Iwo aja afuna u president. Munthu ukamafuna u president ufunika upite kwa a Malawi ukawauze kuti ndufuna u president ndipo ndikupangilani chakuti iweyo amene ukufuna. That's why mmene tikulankhula izizi a president sakukhala pansi. Akuyenda. A Kabambe sakukhala pansi. Mayi Banda sakukhala pansi. Makandideti onse sakukhala pansi. Iwo okha ndi amene akupanga delegate. A Malawi adabwepo. kuti delegation panopa president ali kumpoto dzulo anali ku Mzimba lero ali ku Nkhata Bay kaya mawa apita kuti kaya apita kuti akufuna kuti afotokozere amalawi zimene azachitire because akufuna ntchito now funso nkumati ngati a Mutharika akupanga delegate chilichonse pano ali candidate iwo aja akuziwa kuti munthu ukhala candidate uyenera uka- ukapita pa ground kukapanga pitch ufuna ugulitse chinthu chanake ukapanga pitch ukauza anthu kuti guleni ichi chabwino iwo akuziwa mumtima mwawo but thupi likukana ngati akupanga delegate pano ndiye akalowa president adzapanga delegate bwanji adzagona bwanji because there will be no pressure in the end amene tidzaluze ndife a Malawi Chifukwa anthu amene azapanga delegate samene dpp yaika kuti afuna upresident. Samene dpp yaika kuti afuna upresident. It means this country sadzalamulira ndi iwowo. Adzalamulira ndi amene awapanga surround. Amene sanauze a Malawi kuti afuna alamulire. Therefore adzakhala kuti sali accountable kwa a Malawi. Is that what we want? We don't want that. Number two, mukuona zolankhula zawo za revenge. Even a Mutharika usankha Jane Ansah kuti akhale running mate ndi revenge is laughing at Malawians. Inu munga mu- mu- mu- munganene kuti chisankho chimene anapanga ma- ma- ma- mayi Jane Ansah sichinayende bwino. Because he still believes kuti he was he was ana tinamulakwira a Malawi. kuti tinawachosa 2020 poyamba ma protests aja amapanga a Trapence amapanga Mtambo Timothy Mtambo amapanga a Sembereka amapanga ndani a Mayaya ndani ndani anapita anthu pa msewu kunena kuti mayi uyu watisokonezera chisankho sitikumfuna zimenezi za Mutharika zikanapweteka mpakana pano thats why atakatenga munthu onena kuti anali public enemy number one amene kumutenga ati akhale running mate he's laughing at malawians Although enanu mmatuluka mmapanga chipongwe simmafuna Jane Ansah chanichani ine ameneyo amene akhale running, run- running mate wanga he is actually saying ameneyo amene azakutsogolereni amene mmadana naye ineyo nda- ndabweresa ndiye aMalawi tidabwepo ifeyo we are tools of, of revenge kuti iye a Mutharika apange revenge on those that were against Jane Ansah uh, azitiseka kumatiyang'ana m'maso kumatiseka kuti I'm going to give you back the same person that you didn't like

Kuti amene aja kuwapatsa power let's say muja alili a Gangata nkuwapatsa power or uh, a Chisale nkuwapatsa power anthu onena kuti their mind sizolongosoka ayi. akamba za nyama itapha nyama o mudzaone ine o uni mmemo ife a Chihana Mwaona Chihana eh kuti Mutharika yo azikalamba I said izitu zichama Really? iwowo afuna mmemo Really?
ndi mmemo amene akufuna kuti alowe mboma akachite mmemo and they know kuti this, this man is old he's not going to do anything They know that. all he's talking about is ndzasamutsanso zinthu from lilongwe people are saying lilongwe is center of this country And so akumpoto muwaganizira. ma service ama parastatals akhale pakati Yes. kamuzu dreamed kuti the, the capital city ichoke ku Zomba ipite ku lilongwe and he was saying those things kuti Ndi pakhale pa pakati. center pa mchombo pa dziko Actually, it was Bingu. it was bingu himself He- Who actually, directed? at least kamuzu kept some of the things konkuno kuno ku blantyre bingu ananena kuti ine nkakhala ku lilongwe zonse zibwere ku lilongwe is he is he laughing at his brother is he spitting his, his, his, his, at his brother is he spitting at the face of his brother Kapena- akulavulira malovu mchimwene wawo amene kuti iwo akhale pamene pali anapangitsa ndi mchimwene wawo kapena kapena zilipo ti mimba ndi chipala kapena zilipo kapena mimba ni chipalatu Bingutu ndi amene anaso- anasamusa zinthu and iwowo afuna achite politics kuti azigwiritse ntchito azigawa a Malawi. A Malawi tizikangana kuti oh Lilongwe, Blantyre, bwanji zipite ku Blantyre, uh, ku Central Region, i, ife tibwezeranso ku Southern Region. A Malawi akuona zimenezi. This is, this, I've always said, Ndetu saku- Peter, ndetu safuna kuti anthu akumpoto adzi- adzi- adzipeza zofunika pa- pafupi. ndinanena last week kuti ngati mdziko muno munali ma president ma tribalists osankha mitundu peter mutharika is, is one of them in fact the worst

Where the danger ana a masiku ano amakhala bambo awo akuno Yes. mayi awo akumpoto bambo awo apakati mayi awo akumwera That's why it is Ndiko crazy. vuta, it's crazy. It's crazy munthu It's umakanena kuti crazy, maka- umagwanza maka- kumapanga maka- kuti ine ndimachokera kuti ine nje It's a president crazy. a president ananenapo tsiku linanso moseka kuti ineyo I cannot be tribalist because my family uh, ine Sikana ine kosa nakwatira ku- ku- kumpoto Eh. ine ine mwini wake a first lady eh. ndi akumpoto ana awo akwatira ndi ana amene tabereka wina wakwatira uku wina wakwatira uku wina wakwatira kuthyolo wina wakwatira kuti wina wakwatira kuti ndiye unene kuti ndikhale nyumba mwanga muja nkumanena kuti o oh, awa ayi ana anga andifunsa ah, madala mwaiwala kuti apongo zanu apongo zanu apongo zanu ndi akuthyolo mfuna muzinyoza anthu akuthyolo kumene ndinapeza mkazi Ukukubi- kukuberekerani adzukulu You get it? ndi adzukulu anu muzanena kuti ah, Right. kuti. it doesn't make sense yet this old man is, is in this day and age you say "No, ndibwezera zinthu ndzasaina Ubwezera ndzasaina kuti? anangomva kuti kuli ma executive order a- a trump ndiye ativuta nawotu akuti olo a trump akazabwera azagwetsa ma executive order nonsense amalawi munthu uyu ndimalize nthawi yatha i'm sure zolo ukunena blessings nthawi yatha munthu uyu Uyu munthu uyu is not fit to be president number 2 ma ideas ake osatithandiza number 3 manifesto sanakapange launch imene ndi promise kwa amalawi manifesto yonso is full of fantasies bedtime stories pamjamba sizinayende i can assure you munthu uyu satuluka ngati atuluka kawiri olo katatu tili ndi mwayi so a person that doesn't want to explain himself kwa amalawi why should we elect him we need to make sure timuthandize akapume zikomo a mvula ndikudziwa nthawi Ineyo. ndiyochepa komabe mwina patali patali ningonena kuti ma issues ena for example ananena kuti afuna development money for every area ndi anatchulapo za 5 billion uh, za ku- zipite kuma constituency out of this 100 million ipite ku youth businesses 100 million ku women businesses 50 million to youth program anatchula zomanga manyumba ma civil servants onse uh, ndikaona kuti ka- item yoyambayo kuti aike 5 billion mwina ndikantima kongoti ndiwashainire a mcp ndimshainire kabambe uyu ndishainire ndizosatheka because we are today struggling to keep track of the cdf even at its current level and there is no way you can uh, fast track it kuti ikafike pa 5 billion Before musanapange we go on. musanapange build capacity in our district councils, in our uh, city councils, capacity ya accounting ya staff ya anthu ambiri kuti uh, azikapanga manage eh, zinthuzo how do you suddenly uh, throw 5 billion mu constituency mwina tingopereka chitsanzo ka uh, malabada 5 billion ndiye kumene kuja uh, ma constituency akhalemo 12 meaning that there will be uh, about 60 uh, I mean 72 billion ya Blantyre muno mwaika kale koma mulibe qualified accountants mulibe eh, anthu amene eh, project implementation unit mulibe zinthu zambirimbiri how and where are you going to get that money If you're struggling with that money, zipanga bwanji? Why in that statement of intent sakutchulanso kuti subject to a lot of other things. Nanga ndi kuti mutseka zinthu zina and you're simply going to have money for for for constituency. Pamene constituency yomwe imathandiziridwa ndi central government. Imene ndikuona ngati ndi uh, to pick a word from George fantasy maganizo ongofuna ku abera amalawi kuti aganize kuti kubwera makobili uh, ambiri mbiri and then uh, imene imene sizingatheke and uh, uh, we, we don't have uh, a federal system kuti you're saying you're going to have uh, maboma ena at some other level tilibetu zopanga zimenezozo uh, then when you- you're talking about kumanga manyumba uh, ama civil servants

pange chilichonse mm. period imeneyoyo so adzapanga bwanji after that whole period yadutsapo panopo it will be uh, possibly uh, 19 years or 20 years nzeru zake zichokera kuti ndalama zake zichokera kuti and how can they do it if they failed to do it that particular time so imene ndi nkhani yoti mwina yo yo yo da uh, another thing ina ndiye tidzakhale ndi program yoti ino tidzayitambasule bwinobwino manifesto yeah, yonse ndikomaliza iyi ndi ya free primary secondary education and compulsory aliyense azimuumiriza kuti apite ku secondary school kapena primary school eh, ah, sakuwerengera kuti ndalama zake zichokera kuti zimenezozo zomwe mwina tidzazipange bwana za useni ndi nkhani yovuta yonena kuti zongofuna kukopera anthu chimene chandikondweretsa though ine manifesto sakutchulapo china chilichonse ah, choti chimene currently chili in session zikuyenda ma mega farms chani chani chani zonse zija zimene zili ma initiatives onse tonsefe tikudziwa kuti azitithandize bwinobwino sakufuna iwowo kuwaona ngati ma, ma, ma issues pamene chakwera zawo anamaliza some of the issues iwo adayamba koma because he believed in them anapitiliza and there are some of the projects amene anachitika ngakhale iwo amafuna apange one so mwina ndikuona ngati manifesto yi it is not real anangokhala ngati chinthu choti anamizira aMalawi my final point is i agree ndi george kuti upresident umafuna kuti anthu upite ukadzipereke anthu akuvomere panopo the people amene akuthamanga ku dpp

Eh, awa awanso amanamveka amathamanga kwambiri Eh, what i want to say is anthu asakhala pa ballot akamakuuzani zinthu zimene zimene zikuchokera kwa president akukunamizani because they will not, they will not be accountable for zinthuzo akafuna kulankhula mwachokweza Ayi iwonso a Mutharika azikhala ali pomwepo kuti nawonso to say yes izi akunena apa zinthuzi is part of our manifesto imene tinatani koma zimene angalankhule a Gangata ndikuti zawo zamutu mwawo zimene angalankhule yena ndi chimodzimodzi ndi zinthu zoti eh, zovuta so ife tikufuna a Mutharika apite pa campaign trail Physicality yawo tiyione, state of health yawoyo, kodi kuti dementia yagwiradi tionenso chifukwa tiziona zimene akulankhula ndi zimene akuphonyetsa zimene akuiwala kuti a- alankhule but you cannot have a president who's going, who's going to forget things ndiye kuti dziko ili lidzayaka moto chabwino ndisiye kaye pomwepo a Mbeka Sambo one minute

awa awa wanganya wenewawa wa dpp awa Kodi Ah, sister. quota system Ah, mu- mu- mu- mu- mu ujeni mwawo mu manifesto yawo mulibe komanso mmene ankayambitsa zimenezo muli- munalibe so nakhumba kuti wanyane wakumpoto uko ine nilikutora kuti wangaruwa cha

Ana ambiri ophunzira a ku yunivesite amene anali ama- ankafuna kupita ku yunivesite kaya m'ma secondary schools anavutika kwambiri ndi anthu a chigawo cha kumpoto chifukwa cha nkhani ya quota system. Anthu a chigawo cha kumpoto quota system ndipo ndikukhulupirira kuti zimene ndayankhula panozi ngati amva akumbukira. Sikuti ndikusowa ndikuyambira kapena kampeni kapena aa. Koma ndakamba zimenezi chifukwa chakuti napulika na, na, na, na, naona mu manifesto mwawo akuti chani ba, ba, ba, ba Peter Mutharika akuti zonse ndidzabwezeretsanso okay Maka- makampani ndidzabwezeretsa kuno chani ndidzabwezeretsa chani chani chani izi i- vinthu viwiri ivyo anga- awanga- angayoya cha pa, pa, pa, pa, pa manifesto yawo ni koma Malubino na

You see, Because they were the ku Mzimba, conversation with a lot of young educated people. be- It's there there is a lot that happened ku ku ku ma companies. Ma- Masiku akubwera atiyamba kufa baforo kosi. mwina tizayambire pamene Koma pamaliza pene pene ndimangofuna ndipereka warning. Warning yanga ndi chisankho chobwerachi. Gulu limodzi la anthu limene lidzasamalitse. Chifukwa anthu kawiri kawiri chimene chimapanga munthu kuti akhale ndi chilakolako chopanga zolakwika ndi ndalama gulu limodzi la anthu limene ndikufuna kuti likhale losamalitsa ndi anthu amene mukagwira ma results a chisankho musanapange transmit i want to ndikufuna ndikupempheni osamayesera dala kuti pa mmawa mudzanene kuti, Uyu ngwankhanza. Musavomere kuchita zimene ena akuuzani. Ndikupempha, musavomere kuchita zimene ena akuuzani. Akufuna kuti inu muike mkono wanu pa chigwenembe chikakupanani mulira nokha. Musapange. Chifukwa nchiyani? 2014. Ma architects obera chisankho ndi amenewa. 2019 akhothi adapanga kuzitsimikiza kuti awa ndi amene amabera chisankho awa. Ulendo uno musapange musapange ulendo uno kuli dzigwenembe musapange dzikupanani. zikomo kwambiri ifeo ndathokoza mkasambo kuti munabwera ndithokoza mvula munabwera komanso uh, mr kasakula kuti munabwera tathokoza ndikuthokozeni nonse mumatitsatira programu ino ya timvetse tikumanenso mapulogalamu ena dzina langa blessings cheleuka mwakoma nonse